Bamanan yɛrɛ cɛ na muso denmisɛn ani maakɔrɔba ka daminɛ mali kɔnɔ fo ka taa bila mali kɔkana ma maliden bɛ diɲɛ fan o fan sɔgɔmada foli o bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma arajo nura fm ye bi kɔnɔntɔn ani naani tomi duuru duuru an sigiyɔrɔ o bɛnnen bɛ jalakɔrɔji o kɔnɔna ma ka daminɛ tɛnɛn na fo ka taa bila mun ye juma la nɛgɛ ɲɛ tan o tan a mana gosi nura fm kan an ka jɛmukan bɛ sigi o de ye nura gafe o kɛnɛ ye mun ye kunnafoni kɛnɛ o de bɛ sigi aw ye mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔkana ma aw bɛɛ lajɛlen bisimila sɔgɔmada in na mun ye nura gafe o kɛnɛ kan sirajan taama sɔɔni an bɛn'a dabɔ bi ye tɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ don an bɛ jɛ ka dugawu kɛ min ye dɔgɔkun timɛ ko ɲuman ala k'o di an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen o kɛ sɔrɔ fɛn ye siga t'a la min ye waati kɔni a bolila waati kɔni a bolila kosɛbɛ fo k'a fɔ ko a bolila an bɛ hakɛto ɲini kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko sabu kɛ labɛn dɔw tun bɛ yen anw bɛ k'olu sigi sen kan o de kɛra sababu ye min ye waati a bolila an yɛrɛ ɲinɛma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ɲɛmaaso o kalifalen bɛ mamadu adama mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko kafo jama ka madu badabada foli o bɛ taa ni ka a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin sanga in kɔnɔna la min ye bala sanogo ɲɛmaa dankan an b'a a fɛnɛ fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la bala sanogo kumaso a kalifalen don a bolo sɔgɔmada in na lakana o bɛ min ye sumayila danbele miyankakɛ faama ale n'a teri fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ko o bisimila n'an donna kumaso yɛrɛ kɔnɔ sisan nɛgɛ karafe o kalifalen bɛ sɔgɔmada in na min ye dɔgɔnɔ serifumuso aminata kansaye nɛgɛ karafe o b'ale bolo sɔgɔmada in na mun ye fɛsibuku karamɔgɔ o kalifalen bɛ mohamɛd kulubali la n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko fa fɛsibuku karamɔgɔ o b'a ale bolo sɔgɔmada in na kumabara maa fila don anw de bɛna jɛ ka kunnafoni ka a di aw ma bi sɔgɔmada in na fo aw sigiyɔrɔ la ne tɔgɔ bubakari tarawele bɛɛ lajɛlen ko ma ko bete ani mun ye mohamɛd sangare ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko maliba mo anw de bɛna kunnafoni k'u da aw ma aw sigiyɔrɔ la bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ hali bi aw fɛ ko mun ye kunnafoni a waati a sera mo salamalekum
Walekum salam Bubakari Tarawele Bete.
Denbaya? Alihamudulila.
Kɔri baasi tɛ yen? Aa an b'Ala tanu kosɛbɛ. Ayiwa an ka taa waati a bolila dɛ. Kojugu. Unhun.
Bubakari Tarawele Bete fɛn min ye foli ani tantuli ye an b'a ta ka ɲɛsin lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Kosɛbɛ. Bamananw ka kuma don.
Unhun. Nin minɛ i ka nin min i ka nin foro. Un! A bɛɛ kun ye dɔ ka se nugu ba la. Dɔ ka se nugu la. Min ye waati n'a taabolo ye. Awɔ. N hakili la kibaruyaw kɔni y'an lasɔrɔ an sigiyɔrɔ la. Kosɛbɛ. Sɔɔnin dɔrɔn min ye zon ye an b'o da gafew la. Unhun. Bubakari Tarawele Bete. Un! bi ta in maaw ma min faamu a la o de don sabula sura an ma si ni nisɔndiyaba ye min ye an ka samatasɛgɛw ye elɛ ni olu garisɛgɛ kɔni kɛra jɔyɔrɔ filanan ye a kɛra o misimisi dɔɔni maa na bi tile kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ min kɔni ye kibaruyaw ye elɛ ni an labɛnnen don kosɛbɛ o tuma Bukari an diga ayiwa baasi tɛ Mɔmɔ badabada foli bɛ taa ni k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn masa Alahu taala mana mun kɛ o de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ Mɔmɔ an tɛ nin bila dakirida la an bɛ hakɛtoni kɛ mun ye arajo bɛɛ lajɛlen fɛ bi an ni arajo minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye arajo paritɛnɛriw ye u k'a dɔn ko waati kɔni ko a bolila bi fo k'a fɔ ko a bolila an da tɛna se ka don arajo ninnu na bi nka an ni arajo arajo bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ badabada foli a bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔna la. Facebook karamɔgɔ o bɛ kɛnɛ in kan sɔgɔmada in na an b'a ɲini mun ye an bɛna taa kansa fɛ dɔgɔn sirifumuso a ka fiɲɛ a ko ka yɛlɛso ye sɔgɔmada in na an k'an kari ka don kunnafoni kɔnɔna la
ne ka arajo a ti bɔ 94.5 e fana kan'i ta bɔ a la e fana kan'i ta bɔ a la e k'a to a la ne k'a to a la an k'a to a la parce que fantanw kumada de don fantanw ka kunnafoni lamɛnyɔrɔ de don bɛɛ nura fm lamɛn parce que ne kɔni bɛ nura fm lamɛn lala ni abi denkɛ lala lala ni abi de lalabi tunkaranke ani kunnafoni awa i k'a dɔn o karamɔgɔba ale kɔni nana jɔ an jigi kɔrɔ n'aw mago b'a la aw bɛ se k'ale wele a ka nɛgɛjuru sira 67 01 16

Malama Mɔmɔ siga t'a la mun ye dugaw a jaabira mun ye jamajɛkulu mana jɛ ka dugaw kɛ maa min ye maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ fasiri an bɛ don n'a ye sɔgɔmada in na ko sabu kɛ an sigikun o ye kunnafoni ye an y'o de fɔ foli a bɛ taa ni ka maliden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa min de bɛ nin wagati na k'e de bɛ jamana kɔ kan badabada foli a bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ ko dɔgɔkun tɛmɛn ko ɲuman ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma waati a bɛ bolila an kɔ Nouvel Horizon Aha. Nouvel Horizon ba ale ta sɔgɔmada in na Ɲɛda mun ye kura kɔni. Toguna A Tarawele nin ye ale ka fasiri ye Toguna. Toguna A Tarawele A kɔni. a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Baba gouvernement ye Mm. a siga foyi t'a la u ye tabali ka a gosi dɛ Ɛɛ. tabali a gosira Ɲuman don wa? tabali gosira kun jumɛn de la A ɲɛfɔ. n'i hakili b'a la dɔgɔkun laban in na Mhm. mun ye bamanci kɔrɔ ye n'o ko sema maaw Mhm. a u ye sɛbɛn dɔ bila k'a jira k'a fɔ Mm. k'olu kɔni bɛ na mun ye lakana ko o sigi sen ka jamana in fan dama dɔ la zone de sécurité et de défense gouvernement kɔnɔna la o de don o de kɔnɔna la sa mun ye an ka jamana ɲɛmaaw ye n'o ye gouvernement ye u ye tabali kɔni ka a gosi a ti ɲɛ fasirikɛba ko an bɛ don min na comme bi mun ye baba gouvernement ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna se k'u sigi abada ni ka mun ye sema u filɛ ka taabolo min ta nin ye ni k'u sigi ka a lajɛ abada o sabu kɛ mun ye sema ye u filɛ ka laɲini min kɛ nin n'i ko k'i bɛ nin laɲini ka a timɛ an ɲɛ ma ko a bɛ na ni an jɛra ka an bolonɔ bila sɛbɛn min na n'an k'o ma ko accord pour la paix et la et de la réconciliation ko a b'o o nkalontigiya fasirikɛba ko ala mamɛ sa ko mun ye sema maaw kɔni ye a siga foyi t'a la u ye nin kibaruya ni ka a jɛnsɛn dɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye zone de défense olu kɔni o boloda ni ka taa fo guruma o kɔnɔna la Guruma n'u dun ko k'u bɛ zone de défense k'u ka a yɛrɛkɛ ka taa yen, unhun, a ko a bɛna kɛ sɔsɔli belebele ye ka ɲɛsin min ye accord de paix ma dɛ, ee, ee, o de kɔnɔna la, anhan, min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye, unhun, u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ diɲɛ maa ladɔnniya, unhun, k'a daminɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ maa ma, anhan, maa o maa de bɛ yen k'e de da bɛ anw ni bamaci kɔrɔw ɲɛ cɛla la, kosɛbɛ, k'u bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya, anhan k'a yira k'a fɔ ko min ye sema u ye hakilina min ta nin ye olu fɛla ko tɛ bi u fɛla ko tɛ sini ko u balila fɛn jumɛn de la ko min ye réseaux sociaux sanfɛla la u balila k'a ye ko min ye sema maaw ye u ye hakilina dɔ ta numéro min n'an k'a ma ko 0011 pdt a ko a tara mun ye janvier kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani san mugan ani kelen ko min ye coordination des mouvements de l'Azawad o tɛ sema o t'a kofɔ wa u y'a yira k'a fɔ ko mun ye zone de défense et de sécurité k'u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ o ka kɛ mun ye guruma o kɔnɔna la wa maa wɛrɛ tɛna kɛ olu sema maaw de bɛna kɛ o de kɔnɔna la mun ye baba gouvernement u y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn mun ye fɛn bɛnta tɛ koyi n'i ko k'i bɛ an ka accord défense ta k'a jateminɛ an ka accord ani bamanciw bɛnna accord mun kan n'o ye accord de paix a ko siga foyi t'a la k'a bɛ sɔsɔli belebele a b'o kɛ o de kɔnɔna la sa min ye baba gouvernement ye u y'a yira k'a fɔ wagati min na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka wuli ka jɔ ni ka a bila sen kan anw ni bamanciw an y'an bolonɔ bila sɛbɛn mun na o sɛbɛn in k'o bɛ se ka tiimɛ cogo min na nka n'a fɔra ko o waati kelen de la ko min ye bamanci kɔrɔ n'o ye sema maaw kofɔ k'u bɛna fɛn ta k'a o fɛn in n'i y'a jateminɛ ko a bɛna sariya sɔsɔ kɛ ni ka don anw ka mun ye bɛnkan sɛbɛn mun n'o tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛla la o jɛlen don baba gouvernement Ɔhɔ. a y'a yira k'a fɔ Ɔhɔ. olu bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan Mhm. n'a ma ɲɛ ko bamanci kɔrɔw Ɔhɔ. k'u ye marifa kɔni k'o o bila Mhm. ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ u bɛ se ka don mun ye sɔrɔdasiya la cogo min na A banna dɛ. maa minnu bɛ se ka don lakana na Ɔhɔ. hali maa minnu baara wɛrɛ n'u bɛ se k'o kɛ Awɔ. o na ta ka kalifa olu ma Bɛɛte min ka ɲɔ ma o de ye bɔrɔ kɔnɔ a banna i tulo b'a la kosɛbɛ yɛrɛ lakana ko kuma min bɛ ninnu da a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ an ka taa Fasirikɛba ko ko mun ye hakilina min talen filɛ mun ye sema maaw fɛ nin ye a ko siga foyi t'a la ko mun ye sɛbɛn in ye mun ye accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger a ko a bɛ sɔsɔli kɛ dɛ a bɛ sɔsɔli kɛ o sigisen mun na k'u ka taa k'u ka taa sigisen article tan ni wolonwulanan article mugan duurunan fo ka taa fara article mugan ni kɔnɔntɔnnan kan a ko siga foyi t'a la bamaciw k'u ka taa segin k'a lajɛ kura ye dɛ ko n'u ye nin ɲɛɲini a k'u bɛn'a dɔn k'a ye k'u ye kɔrɔfɔ min fɔ k'a bɛnta tɛ bi a tɛna bɛn sini parce que baa ko a ɲininkali kɔni caman bɛ an bɛ don min na kɔmi bi mun ye an ka sarasolakaw ye mun ye fo ka taa fara jamana gouvernement kan ani mun ye an dɛmɛjɛkulu ye olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye MOC n'o ye mécanisme opérationnel de coordination o tɛ MOC kofɔ wa o bɛ se ka sabati cogo min na ko hali a ma mɛn ko min ye banbaanci kɔrɔ caman de kɔni cunna an fɛ yan Bamakɔ k'u caman kɔni u bɛna don sɔrɔdasiya la u bɛna ta ka kɛ finitigi ye ko o kɛra o wulikajɔ bɛ senna waati min na ko banbaanciw kana fɔ k'u bɛna nin ko in ka a boloda a ko fɛn don ko a tɛna bɛn bi wa a tɛna bɛn sini wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a la k'olu bɛna lakana ko sabati yɔrɔ min na nin waati in na an ka lakanabaaw ni ka fara mun ye faransi lakanabaaw kan ani mun ye G5 Sahel olu maaw olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila sen kan nin yɔrɔ in kofɔlen in na n'o bɛ guruma n'o b'o kofɔ o yɔrɔ kofɔlen in na ko mun ye banbaanciw ye u b'u bunte fo k'u sɛbɛkɔrɔ bunte mais n'o o wagati kelen la fo a yira k'a fɔ ko mun ye CMA maaw ye aw kana fɔ ko a bɛna lakana ni ko o boli yɔrɔ la aw ko fɛn don ko fɛn bɛɛ ta tɛ dɛ parce que b'a ko ɲininkali min bɛ yen n'an b'o ɲɛsin min ye CMA maaw la nin waati in na o tuma na u filɛ ka hakilina min ta mm. u bɛna segin u kɔ wa mm. a ɲininkali tɔ min ko a bɛ yen n'u banna segin kɔ ma mun ye jɛkulu min bɛ yen n'an ko ma médiation internationale mm. maa mun bɛ ka kuma anw ni CMA maaw cɛ olu bɛna ɲangili ta ni ka CMA sɛgɛrɛ wa o sabu kɛ mun ye CMA ka hakilina ye a bɛ mun ye accord a b'a sɔsɔ bi a b'a sɔsɔ sini wa min ye baba gouvernement u ye tabali gosi mhm. u tɛna jɛn n'a ye bi wa u tɛna jɛn n'a ye sini fasiri don an y'a saba ka bɔ mun ye Nouvel Horizon kɔnɔna la mhm. Tougouna a tarawele ale ka fasiri don bonya b'a la Badara bɛ tɛ mhm. min ye sɛbɛn ye an y'a kɔnɔ kibaruyaw bɛɛ faamu kosɛbɛ o n'a ta bɛ waati n'a taabolo fɛ ne bɛ n tigɛ kari ka don a don Bakari ni ye n tigɛ don min bɔ ni sɛbɛn min ye a bɛ fɔ o de ma ko Nouvel Horizon u ko di ɲɛdan kura Alpha C Sow fulakɛ nin y'a ka bi sɛbɛn a ko di Alpha a kumalen don mhm. a ko hali bi ah. min kɔni jamana in a ma basigi fɔlɔ dɛ ayi front social en ébullition jamana in basigilen tɛ mhm. sabula min kɔni jɛkulu fila ye a jɛkulu fila bɛɛ ka baarabolo ɲɛsin bɛ min ma ah. o de ye fɛn min kɔni walanko ye kosɛbɛ éducation mhm. o bɛ se ka kɛ ko jidilen cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la tiɲɛ nin jɛkulu jumɛnw jumɛnw de ko don ah. kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye SNESUP ye e b'o dɔn wa ayi a bɛ fɔ jɛkulu kofɔlen de ma ko syndicat national de l'éducation et de la culture o de jɛkulu ye jɛkulu min kɔni a bɛɛ walankaramɔgɔ misiw don wa minnu ka baarabolo ɲɛsin bɛ fɛn min seko ani dɔnko o bɛ se ka kɛ ko jidilen cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ a fɔ kelen kelen o tɛmɛlen kɔ le syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP o fana b'a la kosɛbɛ SNEC ani SNESUP de don e kuma in faamu kosɛbɛba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ min Université de gestion ye, ɔnhɔn, a o fana walankaramɔgɔ b'a la, an, ɔnhɔn, UG kɔni, awɔ, o tɛ walanso dogolen ye, o ye sanfɛ, sanfɛ kalanso min don, kosɛbɛ, bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ, UG, UG kɔni, unhun, min ye fitirisɛmba ye, a ko di, a ko nin a bɛ segin n'a ye kɔfɛ dɔɔnin, anhan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, n'i ye nin walanso in ta ka lajɛ, a lajɛ, UG ye, awɔ, a dayɛlɛla ni hakilina min ye, ɔnhɔn, o de ye hakilina ye min bɛ se ka kɛ sababu ye, un, fɛn min ye sɔrɔ bɔnsɔn ŋanaw ye, unhun. kɔntabuluba ninnu Elɛni olu bɛ se ka bila cogo min na jamana yɛrɛ foroba cakɛdaw la ka se ka sɔrɔw tɔpɔtɔ ɲɔgɔn kan o ka ɲi peresidanba a ko n'i ye nin sanfɛ kalanso in ta ka lajɛ lajɛ nin hakilina in kɔni sigira sen kan kabi mɛkalo tile mugan ani saba san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ mille neuf cent quatre-vingt-seize i hakili to a la awɔ a ko n'i ye nin ko in ta ka lajɛ an bɛ don min na i ko bi maa min kɔni b'a ɲɛmaaya la Elɛni u ka lagosi Aa a bɛɛ ta bɛ ka ɲɛsin o de ma a banna a lagosi bolokɔnden ɲɛmaaba ɲɛmaaba kɔni UG ɲɛmaa a ta bɛ ka ɲɛsin o de ma basi
ko o ba yɛrɛ jɔn de ye directeur général Badara Makalu mankan in bɛɛ bɛ ale de nɔfɛ peresidanba a ko sabula ninnu kɔni kɛ bɛ ka jalaki ni hakilina min ye awɔ n'i y'a ta ka lajɛ ala a n'a kɛ kɔnti paralɛli dɔ dayɛlɛlen b'a bolo banki dɔ la n'o ye ora banki ye UG tɔgɔ la wa mun UG e m'a mɛn ko paralɛli ya awɔ n y'a faamu a kɛlen bɛ ka kɔnti paralɛli dayɛlɛ ɔhɔn n b'o de ma o de don kɛ UG tɔgɔ la UG tɔgɔ la la hawula wala kuwata adamadenw ja ka farin koyi an ka taa nin kɔnti ko kuma in mankan bi a dugulen don a mɛnna an ka taa peresidanba a ko o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye dipulɔmu ye awɔ jɔnjɔnw awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔnjɔn minnu kɔni sɔrɔla walandenw bolo san ba fila ni tan ni wolonwula ka bila ba fila ni tan ni seegin na o bɛɛ ye san kelen o kunkanko kibaruyaw de don peresidanba a ko o tɛmɛnlen kɔfɛ n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min kɔni ye o oditiw ye ɛ k'o fana ka boloda
o sɛgɛsɛgɛli boloda jɔnjɔn minnu sɔrɔla san ba fila ni tan ni wolonwula ka na bila tan ni seegin na ani san min dar'o kan n'o ye san ba fila ni tan ni seegin ani san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn elɛni ko ka nin jɔnjɔn k'a bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna sɛgɛsɛgɛ Ee, o mankan dugulen don ɲɛma tora a la Ɔhɔn. o fara ɛɛ, min ye kɔnti bankɛri ye Awɔ. ora banki la Awɔ. Ɛ, ko fo- ko k'o fɔ in fɛnɛ k'a da kɛnɛ kan da la u jo tiɲɛ ye min ye Mhm. o ka se ka ɲɛdɔn Awɔ. peresidanba a ko ka sanga n'o de ye Mm. o de la nin kulu ninnu min filɛ ka fɔ e na nin Mhm. n'o ye sinɛsupu ani sinɛki ye Mm. ka taa fara eh, université eh, institution universitaire de gestion ya n'o ye UG ye awɔ a cakɛlaw n'o y'a walankaramɔgɔ ye Ɔhɔn. olu kɔni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Mm. ka avis de préavis dɔ kɔni sigi sen kan min bolodara a mɛnna nka o n'a ta bɛɛ a cira gouvernement min ma u kɔni u ma nin ko in mɛn ayi u ma u ma kuma in yɛrɛ mɛn janko ka jaabi d'a la kosɛbɛ o kuma ninnu kɔni dusu kas- dusuma kasalen u ko don min kɔni de bɛ tali kɛ tɛnɛndon kan awɔ bi ta ya ka taa bila fo arabadon na lɛ ni walanw bɛ sɛmɛ kɛrɛda fɛ fo fo bɛnɲɔgɔnya o ka se ka sɔrɔ nin kɔni ye sɛbɛn an ye min saalo ka bɔ gafeso min na Nouvel Horizon alifa seso ale ka sɛbɛnnen don i bonya b'a la mɔgɔ bonya a diyara n ye Nouvel Horizon baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ fo ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni fasiri ye u ko min ma ko Azalaï Express Albert
a siga foyi t'a la mun ye Mayiga kɛ a kumara sɔgɔmada in na dɛ mun ye dɔgɔkun laban in na aa malidenw kɔni tulo donna kibaruya dɔ la kibaruya in tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye an ka imam Mahamudu Diko imam Mahamudu Diko a kɔni ye manifeste mun bila mm. a ye sɛbɛn mun bila nin waati laban in na a a kuma cayalen don dɛ mm-hmm. fasirikɛbaa ko mm. mun ye Albert Mayiga ye mm. a y'a yira k'a fɔ n'i ye kɔrɔfɔ in jateminɛ k'a lajɛ i bɛn'a ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in k'a ɲagaminen don fo k'a fɔ ko a ɲagaminen don eh. wa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ah. mun ye kunnafoni fana bɔ kɔrɔfɔ in kɔnɔna la malidenw bɛ se ka kunnafoni min k'o faamuya
a banna a ɲaaminen don Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mun ye an ka imam Mahamudu Diko ye ko o kumana ko imam Mahamudu Diko a bɛ fɛ ka na mun ye politiki bundakun o kɛnɛ de kan wa o tɛmɛnen kɔfɛ o de y'a ɲaami yɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko Mahamudu Diko o kumana a bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ de ɲini yanni kalata o waati cɛ wa Fasirikɛbaa ko a kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo maliden caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka bi imamu ka nin kɔrɔfɔ in kɔnɔ la fɛn jumɛn de bɛ a kɔnɔ bon n kɔni ye min mɛn n'o kɔni ye n kunkolo minɛ kosɛbɛ o de ye rassemblement yɔrɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan o kɔni n ye fɛn fɛn kɔni faamu a la o y'o de ye sinon c'est flou dɛ ɲɔgɔn tɔ c'est flou
Ça donne à réfléchir fasirikɛbaa ko mun ye imam badalabugu ye badalabugu imamu o tɛ imam Muhamadu Diko ye wa aa ko a kɔni a bɔra dadɛ la dɛ n'i hakili b'a la kabini waati min na IBK ka fanga na a dafirila uti kalo tile tan ani seegin imam Muhamadu Diko a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ taa mun ye misiri kɔnɔ la o maliden caman hakili la ko imamu ko a seginna ka taa misiri kɔnɔ dɛ nka an bɛ don min na komi bi e ko imamu a ma segin ka n'a kɔnɔ wa mais ni a bɔra misiri kɔnɔ de yan ayiwa a bɔra misiri kɔnɔ o a kɔni seginna ka na
politiki bundakun kan n b'o f'i ye e ye jumɛn de fɔ
tɛna kuma don ne da imamu a ye maa dege fɛn jumɛn na wulikajɔ tɛ yan
a seginna ka na o dankun de kɔnɔna la a banna Bɔli bɛna daminɛ tuguni dɛ a m'o f'i ye aa mais peut-être il va falloir qu'on soit clair non e e e e e ka ne informer manifeste yɛrɛ kɔnɔna la est ce que a fɔra a la ko bɔli bɛna daminɛ fɔlɔ ayi o kɔni ma fɔ a banna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a faamuya ka t'i ka faamuya cogo de la nɛgɛ dɛ bɔli ko kuma kelen a t'a bon bon maaw si hakilina tɛ kelen manifeste in kɔnɔ maliden si hakilina tɛ kelen nka maaw bugun bɛ min kan Ahan. ɛ k'a na k'a bɛ ka labɛnw sabati de ka ɲɛsin kalafili nata in kɔnɔ awɔ maaw kɔni o de kuma duuru bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ awɔ fasikaba ko A ko di?
n'i ye imam mahamadu diko n'i y'a jateminɛ ka a ye Awɔ. a ko ɲininkali caman kɔni o bɛ kɛ mun ye imamu a ka nin manifeste in na a ka nin sɛbɛn in kɔni na ɲininkali caman o bɛ kɛ Ɛɛ, fasikaba ko ɛɛ, ahan. ko nin wagati la k'a fɔ ko imam mamadu diko a ka kuma nin wagati la wa a ko fɛn don ko a faamuyali ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya fasikaba ko ko n'i ye imamu kɔni a ka nin kɔrɔfɔ in na a kuma da dɛ a y'a yira k'a fɔ kɔrɔfɔ caman de bɛ yen mun ye imamu a y'o fɔ nin sɛbɛn in kɔni la mun ye maa minnu bɛ politiki bunnakun yɛrɛ dɔn olu yɛrɛ kɔni hakili cawucawulen don nin waati in na imamu a ka kɔrɔfɔ fɔta la fasikaba ko imamu Ko o tuma ko a jiginna ka na politiki bunnakun kɛnɛ kan wa jeliba ko n'i dun ye kɔrɔfɔ in jateminɛ k'a ye imamu imam mamadu diko ale tɛ maa wɛrɛ koyi mun ye semasi o parrain tɛ wa ko nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna la imamu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko an ka jamana ye ko a b'i n'a fɔ jamana in ko a bɛ fɛ ka tunun
Euh, notre État en voie de déperdition. Ah bon Fo k'an sa, o tɛ se ka kɛ Le Mali ah. en voie de disparition. Awɔ, a bɛɛ ye kelen ye o tɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ ko imam ko ko ale kɔni hakili mm. ale hakili ɲaaminen don nin waati na mm-hmm. ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko jamana ko in a bɛna kɛ cogo di mm-hmm. imamu hakili ɲaaminen don fo k'a fɔ ko hakili ɲagaminen don mm-hmm. imamu a ye kɛlɛ caman kɛ ale ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye mm. jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka na jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka imam a y'a yira k'a fɔ manifeste in kɔnɔna la ale nana jateminɛ kɛ k'a lajɛ jamana bɛ mara cogo min kɔnɔ nin waati laban ninnu na a ko fɛn don ko fɛn bɛnta tɛ dɛ o kɔnɔna la ale imamu tɛna se k'i da de ten abada ko fo a ka bɔ ka kuma imam a y'a yira mun ye a ka manifeste in kɔnɔna la a ko ale imamu ye filiko caman kɛ a ye fili caman kɛ n'i hakili b'a la 2013 olu de kɔni ye dununba gosi Mm. ko bɛɛ lajɛlen ka wote mun ye IBK ye imamu mm. a y'a yira k'a fɔ ko fili o kɛra o la mm-hmm. ko imamu mm. wagati bɛɛ lajɛlen na sa mm-hmm. ale imamu a bɛ fili mun ye jamana k'a ta ka di maaw ma ah. maa minnu tɛ jamana in yɛrɛ kɔni fɛ wa maa minnu yɛrɛ jamana u tɛ dɔwɛrɛ kɔ u yɛrɛ pɔsi kɔnɔna eh, eh. wagati bɛɛ lajɛlen ah. a ko siga foyi t'a la u bɛ t'u kun sini ka ɲɛsin ale ma ale hakilila ko dannayamaaw don jaa a bɛna ye k'a fɔ ko dannayamaaw tɛ imam mamudu diko a kumana dɛ imam mamudu diko y'a yira k'a fɔ ko ale nimisalen don bi a nimisara kosɛbɛ koyi ko sabu kɛ a ye jamana ta ka kalifa maa minnu ma k'a daminɛ waati tɛmɛnenw ko fo ka na se bi ma aa siga foyi t'a la a nimisalen don fo k'a fɔ ko a nimisalen don aa nin kuma cayara dɛ
a nimisara ayiwa n'a nimisara an yɛrɛw yafara je le regrette sincèrement an yafara toute erreur reconnue est à moitié pardonnée imam y'a yira k'a fɔ maaninfin mana kɛ cogo cogo adamaden si de lafalen tɛ wa bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ se ka fili imam mamudu diko an bɛ don min na komi bi aa maa minnu bɛ transition in ɲɛmaaya la a ka jan mun o tɛ sɔrɔdasilakaw ye wa aa imam diko a nisɔndiyalen tɛ u ka mara la dɛ tuguni wa awɔ ɛɛ manifeste in kɔnɔ a b'a kɔnɔ dɛ ninnu nabalijɛ u y'u ɲɔgɔn bila Eh, ɛɛ u kun bɛ ɲa- u kun bɛ ɲɔgɔn bolo wa ee ee o kuma e tun bɛ sini de ya i ka nin kuma ninnu
parce que i b'a ko Ɔhɔn.
kabini imamu y'a yira Mm. a ka manifeste in kɔnɔna la Mm. ko kabiri uti kalo tile tan ni seegin Ɔhɔn. IBK ka fanga a dafirilen Awɔ. ale imamu mohamadu diko Ɔhɔn. ale y'a ka da bulonba yɛlɛ bɛɛ la j ye a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn wa a ye jateminɛ kɛ ko la k'an bɛ don min na komi bi a ko n'ale ma bɔ a ka dade la jamana bɛ ka taa taabolo min kan ko a laban ko a na kɛ c'est tout c'est fini ye koyi o de kɔnɔ la mun imam mamudu diko a wulila k'i jɔ a y'a yira k'a fɔ ko fo jamana in ko f'a ka wuli k'i jɔ i sen kan ye parce que i b'a ko mun ye imamu ka manifeste in kɔnɔna la a ka sɛbɛn in a ko a faamuyali ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya ko sabu kɛ a politikimɔgɔw yɛrɛ mm. u bɛ ka kuma in mm. k'a sɛnsɛn mm. k'a sɛnsɛn u t'a dɔn u bɛna bila minɛn min kɔnɔna la n ko sɛbɛn n'i bɛ fɛ ka fɛrɛ a ma elɛn ni a ka te in dɔgɔ de ye te koyima ah, i b'o premier de sigi fɔlɔ o minnen kɔ de bɛ sɔrɔ k'i bugu a kan k'i bugu a kan ɲɔntɛ a ɲaaminen don dɛ kosɛbɛ le ni lako kɔnɔ o banna o banna la dɛ an ka taa siga foyi t'a la an ka taa mun ye imamu ye Ɔhɔn. a ko a kɔni a y'a yira k'a fɔ Mm. ale imamu Mm. kuma caman kɔni fɔra ale ma Awɔ. ale imamu Mm. ko caman o kɛra Awɔ. nka imamu a y'a bɛɛ lajɛlen ta ka da ala kan A banna ko dɛ. ni ko o ko ka kɛ Ahan. ko ala de y'a kɛ Ala minɛ jɔn. parce que i b'a ko Ɔhɔn. ko mun ye imamu ye Mm. n'i hakili b'a la waati min na Mm. imamu kɔni a bɛ o conseil islamique ɲɛmaaya la Mm. imamu mamudu diko Mm. a y'a yira k'a fɔ Mm. ko jamana ɲɛmaaya Awɔ. mun ye jama ɲɛmaaya ye ko maa t'a ɲini koyi ala de b'a di maa ma maa min ni a ka kan parce que i b'a ko wagati min na imamu a tun bɛ o conseil islamique ɲɛmaaya la a y'o kɔrɔfɔ a y'o tiimɛ parce que i b'a ko an bɛ don min na komi bi ko nin b'a yira k'a fɔ ko imamu ko a wulila k'i jɔ dɛ wa mun ye jamana in ye a bɛ fɛ k'a ta tɛgɛ la ko jamana in ale tɛna sigi a lajɛ bilen o sabu kɛ mun ye kɔrɔfɔ o cayara kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara Imamu a y'a yira min ye a ka manifeste kɔnɔna la a ko ale imam Mamudu Diko a bɛna wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔ dɛ k'a daminɛ mun ye bamakɔ ka mali région kɔnɔna bɛɛ lajɛlen gosi mun ye politiki ma i kɛra mun ye société civile de wa a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kɛ mun ye malidenw an bɛ se ka sigi an bɛ kuma cogo min na maa min ni jɔyɔrɔ min ka kan o n'a ta ka kalifa o ma i kɛra sɔrɔdasi ye i kɛra mun ye acteur civil ye bɛɛ lajɛlen kɔni na wele ale fɛ ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen ka kuma jamana in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na imam Mamudu Diko a ko a n'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa mun ye maliden minnu bɛ jamana in kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye maliden minnu yɛrɛ bɛ mun ye an ka camancɛ fan na a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na u bɛ se ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ko imam Mamudu Diko a ko ale bɛna wulikajɔ kɛ mun ye jamana in a bɛ se ka jɔ cogo min na o sabu jamana a bɛ maa minnu bolo bi ah. ha a bɛ n'a fɔ ko a ka ja Momo mm. o tɛ a fɛla ko ye koyi mm. u taabolo o ni a fɛla ta tɛ kelen dɛ tuguniya mhm.
tuguniya awɔ ah. imam Mamudu Diko a ko wulikajɔ de bɛna kɛ o sabu ale dalen don a la mm. ko ni jamakulu jɛra k'u kan kɛ kelen ye a ko siga foyi t'a la ko jamana in ko a bɛ wuli k'i jɔ o de kɔnɔna la o imam Mamudu Diko a y'a yira k'a fɔ ko ko foyi labɛnnen tɛ ale bolo dibi la dɛ maaw kan'a bila u kun na k'a fɔ ko ale imamu ko wɛrɛ de labɛnnen don ale bolo dibi la wa a ka ja ko foyi o labɛnnen tɛ ale bolo dibi la ale imamu ale kɔni jɔrɔlen don jamana in na jamana in bɛ taabolo min na bi ale imamu diko ale jɔrɔlen de don o de kama k'ale tɛ se k'i sigi k'i da gulɔbaranin sigi ko a tɛ kuma k'o ye fɛn ye ko o tɛna bɛn parce que i b'a ko A ko di? a maa caman kɔni bɛ yen Mm. a mun ye imam ka nin kɔrɔfɔ in Mm. a faamuyalen t'u fɛ dɛ Ahan. a ma faamuya fo k'a fɔ ko a ma faamuya Ahan. A faamu.
Ne ko i tilara de ya? e si I kana na tile gana.
a ka ɲi an ka taa I tilara?
Ɛɛ, a ka ɲi an ka taa parce que Nin kɔrɔfɔ in a kuma ka ca Momo ayiwa a kuma ka ca o sabu kɛ n'i farati kuma ma nin na a kuma bɛ caya dɛ an kana nin kuma la ayi commentaire t'a la bamanan bɛ tɛ ali sufɛ misi bɛɛ finman ye Azalaï Express don a an bɛ Albert n'a ka jama bɛɛ fo Azalaï esp

Eh, a kuna yɛrɛ da eh, eh, an cili ye défaite in yan Mhm. e mais c'est normal wala i m'a ye ɲɛma ma se ka na bi yan n b'a kalama o de ye seko ye yan bi ɲɛma yɛrɛ dɛsɛra émission na bi A dɛsɛra Ka su- pewu. ka suwa kɛ mali ciko ye mali ci a dɛsɛna pewu vraiment aramu il a l'air dépaysé ne yɛrɛ tanti tanti Ajaratu fari fara bi kojugu ɔhɔn an tɛnɛmuso Mm.
tɔ foyi tun t'ale la kun Ah. faransi ye Ah, tɔ mais a- foyi tun a- a t'a bɛ la kɛ cogo di
ayiwa an tigɛ nin de o fo dɔ ka nisɔndiya dɔ ka kasi tanti an ka jɛ an ka di ala ma a sigilen bɛ nin de kan a banna an ka taa nka anw mɛ anw fɛnɛ mɛnna nin na dɛ don o don an bɛ taa demi finali la an bɛ taa finali la an t'a ta awɔ ne ko mun de b'anw ni jɔnjɔn in fɛnɛ cɛ dɛ a kunu u y'a minɛ ka di larabuw ma de o namara nin kɛra dɛ ɛɛ namaranin ba yɛrɛ namara nin kɛra dɛ belebele n dan b'o la o an k'an ta to ala ma Bocar Touré Bete min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye Albert Mayiga nin y'a ka sɛbɛn de ye Albert ko a bɛ na n'a ye yɔrɔ min de bi da ko kan o de ye buuruko ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ba tɛ buuruko in bila ma ma o fana kɛ bɛ duguma sanu ye a tɛ sɔrɔ aa aa mɛ i b'a ta prix min na n'i t'a sɔrɔ la bilen don a tɛ sɔrɔ o la e bolo ko bɛɛ bɛ vi i b'a fɔ e bɛ ka vi cogo min na maaw ka sɔrɔ tɛ kelen o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ
i bɛ sɔrɔ ni kɔnɔ kuma o kuma a bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ Albert Mayiga a ko ka sanga ni sama samali ye furuku furuku ni ŋayaki ŋayakiw gannen don dɔgɔ laban ninnu na sabula min kɔni ye dunfɛn n'o ye buuru ye dunni min bɛ da buuru kan tile kɔnɔ b'a sɔrɔ Bete maa si t'o hakɛ dɔn a bɛ dun dɛ n'a dun fɔra a bɛ dun yɛrɛ yɛrɛ n'a dun fɔra o buuruko maaw kun b'a lasɔrɔ cogo min na ko bayɛlɛma donn'a la cu ni ca ni ɲɔgɔn cɛ fɛn de don min tɛ faamu abada Lasina tiɲɛ jango an bɛ jamana min kɔnɔ i b'a fɔ ko faso maliba o fantan dagosi de ka bon ni setigiw ye parce que ba a ko nin gɛrɛgɛjɔ yɛrɛ nana cogo jumɛn de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ dilan ni farini min ye awɔ o farini bɔrɔ in dɛ farinimugu dɔ de farala o musaka kan awɔ awɔ e y'a faamu kosɛbɛ sabula bɔrɔ kelen min kun bɛ feere waa saba ni kɛmɛ naani an bɛ donni min ko bi n'o n'an b'a yɛrɛ sɔrɔ waa saba ni kɛmɛ kɔnɔntɔn wali waa naani dafalen a gɛlɛyara an kana ɲɔgɔn nɛgɛn Bocar Touré Bete o ma nɔgɔ a gɛlɛyara sabula o yɛlɛma yɛlɛma teliya nin waati surunin kɔnɔ maaw kɔni ma se ka min faamu o kɛra nin yɔrɔ a tɛ faamuya parce que ba a ko ka sanga n'o gɛlɛya kofɔlen o de la min kɔni ye mali gouvernement an filɛ cɛmancɛrɔ fanga min kɔnɔ i b'a fɔ an bɛ donni min ko bi u kɔni u sigilen ma to kɛrɛda fɛ ka nin waleya in kɔni lajɛ awɔ o de kɛra sababu ye jumadon tɛmɛnlen dɔgɔkun furancɛ yɛrɛ waati u kɔni ye jamanajɔ fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye direction générale du commerce et de la consommation ye olu kun bɛ kɛnɛ in kan awɔ o tɛmɛnlen kɔfɛ minisiriso min ka baarabolo ɲɛsinnen don sɔrɔ ani musaka ma des finances olu fana tun bɛ kɛnɛ in kan tiɲɛ ka taa se acteurs prenants bɛɛ lajɛlen kelen na maa maa kɔni da bɛ se ka don nin buuruko in na a maa bɛɛ lajɛlen welela kɛnɛ in kan jango bɛ se ka sigi cogo min na o ka bɛnkan sɛbɛn o ka se ka tɛmɛ u yɛrɛ dama parce que ba a ko ni dun gouvernement yɛrɛ ka kuma ka lajɛ lajɛ a kuma in kɔni bɛ bɔ ka bin tuma min na dalen maaw kɔni hali n'a sɔrɔ ni furuku furuku barika tun ka bon awɔ tiɲɛ min fɔra tiɲɛ maaw yɛrɛ galabu fara o Jafɛn in bɛ a exonérelen don a mɛnna o. Ee. Ɛɛ faso y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in na. A Mali. Ɔnhɔn. Unhun.
Nka.
Un. Dɔ de faralen b'a kan. N'a dun fɔra ko faso fana k'i duuru a kɔrɔ. Ɔnhɔn. Min bɛ kɛ sababu ye a ka segin a nɔ kɔrɔ la. Unhun. O musaka tɛ yen an bɛ don min na i ko bi. Ee nin ye tiɲɛ ye. Sincèrement notre trésor a saigné. Unhun. E y'a faamu wa? Awɔ. An ka trésor an bɛ don min na i ko bi. Unhun. Musakaba tɛ yen dɛ. A tɛ yen sabula ko minnu bɛ yen minnu fana kolo ka girin minnu kolo ka girin o dɔw ɲɛ ma sɔrɔ janko an filɛ an dalen filɛ min na nin ye walisa a ko o gɛlɛya in de kama e bɛ dɛ min kɔni ye a cakɛlaw ye maa ma kɔni bolo n'a da bɛ buruko in bi da ko kan an ka jamana kɔnɔna la wulikajɔ kɔni na sabati nka sisan sisan ko de tɛ c'est pas instantané sabula wulikajɔw na sabati don nataw la min bɛ kɛ sababu ye hali bi buruko in majɛ min kɔni nalen bɛ ni nin gɛlɛya kofɔlen ninnu ye ele nin gɛlɛya in bɛ se ka wɔrɔ cogo min na ka bɔ nin ko in na ɲɔnɛ ka fɔ ko a da bɛ état de la wa a y'o kuma bila état y'a seko bɛɛ kɛ a exonérelen don o bɛ ten awɔ nka min ye k'a labɔ jamana kɔfɛ Ahan. k'a ladon anw fɛ yan o de ye baara ye o de ye baara ye farinimugu Ahan. Mhm. sabula hali kɔfɛla kelen in na Mhm. dɔ faralen b'a kan hali ye Mhm. an bɛ don min na i ko bi awɔ tiɲɛ don han parce que irisi minnu a bɛ bɔ irisi minnu fɛ yen Mhm. olu de kɛlen bɛ k'a gɛlɛya kosɛbɛ ɔ n'a fɔra ko ka coût de transport ta k'o fara o kan ayiwa ala ka ɲɛ ka ɔ d'a n'a ma ɲɔgɔnna damantan damantan n bɛ dugawu de kɛ Ahan. ɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma
ka san sisan An. ɲɛ foyi kelen tɛ yen min bɛ se ka sɔrɔ a la Basi tɛ. nin kɔni ye sɛbɛn an ye min sɔrɔ ka bɔ kɛmɛso min na Azalaï Express Kosɛbɛ. min ye Albert Mayiga ye nin y'ale ka bibɔ ye soma tubabu a belebele nin waati in na Aha. a bɛ k'an lamɛn ka bɔ fo Senegalikaw fɛ yen ne ko a b'a ka video ninnu kan sa hali suru a ye dɔ kɛ n'a ka video dɔ bɛ yen aa o bi- o ye bezi kɛ dɛ Hali- a a bɛ bese fosi min na dɛ
Wa a ka video kuma eh, o kɛra de la part du même bala la mi la part du même bala ah, o kuma bala ko bi ban kuma e min dafurukunin tonnen ye saba aram ala ka ɲɛ ka da ala ka barika don bala la ko yarabi ala ka barika don kana balabala ɲɔgɔn a bɛ bese a bɛ eh, bese fosi video min na a fɔ a ma ko n'o b'a bolo k'a k'a ci n ma
n tɛ baasi ye mumo A ka taa. an bɛ don kunnafoni an bɛ don kɔnɔna la Ɔhɔ. min ye Indépendant n bɛ bolo don n bɛ ale ta waati caw Ayiwa. min ye Dawuda Sangare Ɔhɔ. fulakɛ nin ye ale ka fasiri ye Ne balima ko di.
fulakɛ a kumana dɛ n'i hakili b'a la waati laban in na Awɔ. min ye UNTM ye sɛndika jɛkuluba min bɛ an fɛ yan jamana in kɔnɔna la Mali foroba cakɛlaw tɔgɔ la. Siga foyi t'a la o UNTM u ni baba gouvernement u karilen don ɲɔgɔn na dɛ nka mun ye kunnafoni dumanman o kɔni cunna kunnafoni dumanman ye fɛn jumɛn ye a jirala k'a fɔ ko mun ye UNTM ye u ni baba gouvernement a bɛ n'a fɔ u bɛnna fɔ la koyi a bɛ n'a fɔ yɛrɛ tɛ koyi a bɛ n'a fɔ u bɛnna fɔ la a a bɛ n'a fɔ i b'o de bila kɛrɛfɛ u bɛnna fɔ la a a sɛnɛ kɛ sa u bɛnna fɔ la a banna bala parce que b'a ko n'i ye nin sigikafɔ in jateminɛ k'a ye UNTM ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛ na ye k'a fɔ ko a kuntaala ko a janyana koyi mun ye fo kalo kelen o n'a ɲɔgɔn fɛn mun ye kɔrɔfɔ a cayara fo k'a fɔ ko a cayara o ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye UNTM u ni gouvernement u bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na u bɛ se ka bɔ da kelen fɛ UNTM ka laɲini ye fɛn mun ye laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo mun na Parce que b'a ko o de kɔnɔ la sa mun ye gouvernement kɔni u y'a laɲini k'a jira mun ye juma tɛmɛnen n'o bɛnna mun ye février kalo tile duuru k'a dugu jɛ sibiri la a u n'u mun ye nin waati in na UNTM kɔni u y'u bolonɔ kɔni ko o bila sɛbɛn na dɛ u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na wa sɛbɛn in fana a bɛna jateminɛ maa min fɛ o de ye conseil national du patronat du Mali o tɛ CNPM tɔ ye wa a ko siga foyi t'a la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra k'u bolonɔ ko a bila sɛbɛn na kunun. Parce que b'a ko mun ye sigikafɔ in a kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara UNTM n'i hakili b'a la waati tɛmɛnen in na UNTM ye tile saba grève nin ko o boloda o kɛra cogo min na o ma dogo maliden si la o tɛmɛn ka fɔ ka bɔ yen mun ye tile duuru grève u ye o boloda o fana kɛra cogo min na a ma dogo maliden si la UNTM u dun kɛlen bɛ ka wulikajɔ nin ka a bila sen kan k'u bɛna taa ko grève Illimitée o la n'o tun dun kɛra o tun ye an bɛɛ lajɛlen tolen a la parce que b'a ko mun ye baba gouvernement a ye wulikajɔ nin ka a bila sen kan mun ye a ni UNTM u bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na u bɛ se ka bɔ da kelen fɛ mun ye baara a bɛ se ka tiimɛ cogo min na parce que b'a ko UNTM maaw ka laɲini mun ye kasabi ko de b' a la koyi mun ye baba gouvernement o y'a jira k'a fɔ ko mun ye UNTM ye n'a ma ye k'u ka laɲini ko kasabi ko kuma ko o b'a la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan mun ye zuye kalo tile fɔlɔ zuye kalo min bɛ nalen fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na kɛ mun ye laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka daminɛ o waati la cogo min na a bɛɛ lajɛlen a bɛ sabati zuye kalo kɔni o kɔnɔna la parce que b'a ko mun ye UNTM ye u ni gouvernement u bɛnna fɛn jumɛn kan gouvernement y'a jira k'a fɔ k'u bɛna jɛkulu dɔ kɔni sigi sen kan n'an k'o ma commission ad hoc u na o sigi sen kan o jɛkulu a bɛna baara kɛ kalo saba o kɔni kɔnɔna la k'a daminɛ décembre kalo tile bi saba ani kelen jɛkulu in yɛrɛ baara daminɛ koyi wa baara in bɛ taa ban mun ye mars kalo tile bi saba ani kelen o jɛkulu a bɛna jateminɛ kɛ k'a lajɛ mun ye UNTM maaw u ka laɲini a bɛna a bɛɛ lajɛlen jateminɛ laɲini mun n'a bɛ se ka kɛ wa laɲini mun na o kɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ u na sigikafɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na baara in bɛ taa cogo di mun ye k'a daminɛ mun ye baarakɛlaw ye catégorie A, ah. B, ah. C, ah. hali catégorie eh, eh, W ninnu bɛɛ lajɛlen na jateminɛ k'a lajɛ. I tɛ ɲama wa? Hmm.
W y'o ye min? O t'a la.
catégorie W t'a la. Eh, Ala de.
Ee jamana in kɔnɔ.
N ko nin kamalennin in bɛ to k'an na suna de. An ka taa. a tigi b'a ko ko mun ye kasabiko kɔni ye fɔ ka bɛn kɛra o la o jɛkulu min n'a bɛna sigi sen kan n'an k'o ma ko commission ad hoc u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛna ban mun ye avril kalo kɔnɔna la san ba fila ani san mugan ani kelen wa n'o ka baara bɛɛ lajɛlen banna u bɛ baara ta ni ka taa di baba gouvernement ale ɲɛkɔrɔla la u bɛ sɔrɔ ka a ko ka a larawe a tigi b'a ko yɔrɔ min yɛrɛ bɛ n'a sɔsɔli kun kɔni cayara he momo o ye dumuni yɔrɔ ye dɛ dumuni c'est à dire Office central de lutte contre ah, l'enrichissement illicite. OCLEI. OCLEI. Carrément.
Parce que b'a ko a ko o kɔrɔfɔ kɔni ko a kun cayada ɲɔgɔn sama sama yɛrɛ barika bonyana yen a bonyana yen ten a ma fɔ k'u bɛ OCLEI contre la dɛ awɔ nka baara in cun'u kan cogo min elɛn ni u ka ɲɛ u ka sabali u ka segin kɔfɛ dɔɔni mankan in bɛɛ kun bɛ yen ɔ kana cun maaw kan ten
jumɛn de b'e bolo

aa maa fana tɛ se k'i fa fɛn kɔnɔ dɛ parce que b'a ko mun ye OCLEI kɔni ta ye ha gouvernement kɔni ni UNTM bɛnn'a kan ko mun ye a sariya sunba mun bɛ n'a bɛ OCLEI kɔnɔna la n'an k'o ma ko loi numéro 015 n'a a taara mun ye mɛ kalo tile wolonwula san ba fila ani san tan naani 2014 la a ko o fɛɛrɛ na kɛ dabali na kɛ o na kurakuraya u na jateminɛ kɛ ka a segin kɔ tuguni ka a relecture ko o kɛ Parce que b'a ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye UNTM ye u ni baba gouvernement u bɛnna fɛn jumɛn de kan mun ye UNTM ye u kɔni ka laɲini dɔ ye mun ye train nɛgɛ a bɛ se ka boli nɛgɛ kan cogo min na baba gouvernement a kɔni ye layidu di a yɛrɛ ka ko mun ye juin kalo kɔnɔna la ko nɛgɛ ko a bɛna boli nɛgɛ kan mun ye sanuko ye mun ye sanubɔyɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na jateminɛ Mun ye UNTM ye a siga foyi t'a la baba gouvernement a kɔni y'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen k'a yir'u la k'a fɔ n'Ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ a ko ko mun ye juillet kalo tile fɔlɔ u ka laɲini a bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan Ala m'a kɛra ten fasiri don an y'a sama ka bɔ mun ye Indépendant kɔnɔna la Dawuda Sangare fila ale ka fasiri don Dawuda Sangare yɛlɛma wɔɔrɔ kɔnɔna la an bɛ foli ani tandoli d'a ma' ni Nin waati in na badabada foli an b'a ta nin waati in na ni ka ablaye mara ni ka a sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka foli momo an b'a ta nin waati in na asitan kulubali a bɛ k'an lajɛ ka bɔ faransi an ka taa bazɔrɔ berete ni n tigɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye a bɛ fɔ o de ma ko la sirène a taa bisidi sɛnbara nin y'a ka sɛbɛn de ye bisidi ko di marakakɛ a kumara a kumara jɔn de kan a ɲɛfɔ kɔkanmaaw diaspora a kumara olu de kan awɔ awɔ nin ye jɔn ja ye e bɛ nin dɔn wa
ne tɛ nin dɔn dɛ ne tɛ nin dɔn e tɛ nin dɔn ne tɛ nin dɔn a o tuma a kɛra kɛlɛ ye ne tɛ nin dɔn bazɔrɔ berete min ye bisidi sɛnbara ye Awɔ. a kumara a ko kulu min kɔni bɛ n'o kulu kɔni ka baarabolonw ɲɛsilen don fɛn min ye tunkarankedenw ye elɛ ni u ka kow kɔni bɛ se ka bila tɔbɔtɔ ani nimisiwasa yɛrɛ minɛn sanuman kɔnɔ cogo min na k'u to jamana kɔkan na la Awɔ. o kulu kofɔlen in ka baarabolo dalen a ɲɛsin bɛ o de ma kulu in kulu jumɛn de ko don a bɛ fɔ kulu kofɔlen de ma ko conseil supérieur diaspora malienne csdm min ɲɛmaa o ye sirifukɛ ye min dogon tɛ maa si la an bɛ don min ko bi mali kɔnɔ kosɛbɛ mohamɛd sherif hayidara hayidara a min kɔni ye sibiridon tɛmɛlen belebele a n'a a kanumaw a u farala ɲɔgɔn kan ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigi u ka nin jɛkulu in jabaala la kosɛbɛ e tun ye bama parce que sɛnba a ko mankan bɛ yɔrɔ jumɛn nin fana nɔfɛ A ɲɛfɔ. yɔrɔ nin fana tɛ ɲuman ye kosɛbɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ Ahan. min kɔni isa kawu jim ɛ ala mun ye kawu jim fana tɔgɔ sɛni fana la ah ɛ kawu jim tɛ dugula kunkolo ye a t'a bɛɛ la yɛrɛ ee ee ee ee, ee. o balila ko persona non grata o kɔrɔ ye kawu jim kɔni a kan'i kun da ɛ kɔkanmaa si kan bilen kɛra maa mankoni ye a kan'i kun da tunkaranke si kan bilen jamana jamana kɔni bɛɛ ko o tɛ mali kɔnɔ mhm. a kan'i kun da nin si kan dɛ ayiwa baasi tɛ tunkarankew sigi bɛ k'a kɔnɔ a y'a mɛn o a y'a mɛn persona non grata a y'a mɛn min ye fadiri sɛnba ye a ko nin sibiridon tɛmɛlen min kɔni mohamɛd sherif hayidara csdm tɔgɔ la a n'a limanaw u kɔni sigira u baro la kibaruya in kibaruya kɛlen bɛ jumɛn de kun do awɔ min ye isa kawu jim ye a n'a kɛ min kɔni ye karidon tɛmɛlen ye zanwiyekalo tile bi saba ni kelen san 2021 awɔ min kɔni ye isa kawu jim ye belebele in kɔni ye ala minɛ k'i sigi deba politiki dɔ kɔni na a kɛra an ka jabaraso dɔ kɔni kan a kɛra min kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye tunkarankew ye awɔ elɛ ni kota min dir'u ma a y'o buruja a y'o buruja a y'o buruja Maakulu hakɛya min dir'u ma ɛɛ CNT kɔnɔna la. Ɔnhɔn! Ɛ k'o ka ca tunkarankew ma kojugu. 10% ale ni Ala cɛ o ka ca tunkarankew ma. E ko ko 10% ka ca.
E Kawu Jim.
Aa a ko ten dɛ.
I t'i yɛrɛ to ji la, i b'i ye ji mun na. A ko ten ko ko maa 10 k'o ka ca olu ma wasabulon in. Ee! Ɔnhɔn! Kibaruya in bɛɛ de filɛ nin ye dɛ n terikɛ. A ye kuma jugu de fɔ o.
Unhun! A bɛɛ ye nin de ye. Ee! Un! a filɛ dɛ o de la An ka taa. min kɔni ye Mohamed serifu ayidara ye a ko nin kuma in kɔni bila maa ma ɲɛ a ma ɲɛ ɲɛcogo foyi t'a la a tɛ se ka dilan o tuma maa lasɔminen o de ye suba ye suba don ni isa kawu jim kɔni n'a bɛ ko kɔni bolo da Ah. ah, hakilimaya kɔnɔ o de ye yafa deli yɛrɛ kɛnɛ kan da ye a banna sabula Ɔhɔn. min kɔni ye kolonɛli maliki jaw ye Awɔ. cnt yɛrɛ ɲɛmaaba Ah. e o y'a ka yafa yɛrɛ kɔni deli ka ban o. o ka yafaw sera a se yɔrɔ la ka ban a banna wa maaw sɔnna o ta ma maaw yafar'o ma nka min kɔni kawu jim ye ɛ ale min ka fɔta juguyara n'a bɛɛ ye a banna o tuma ko in kɔni gɛlɛya bɛɛ sigi bɛ ale de kan an bɛ don min na ko bi ale de y'a fɔ a ye min fɔ ko maa tan kɔni o ka ca tunkarankew ma o ye CNT in kɔnɔna la k'a ka kuma in lasegin kɔfɛ a banna kuma in lasegin kosɛbɛ sabula ko ninnu kɔni ka tunga na sigi nin bɛɛ ye Mohamed Serifu ka kuma de ye awɔ a ko ninnu kɔni ka tunkarankeya o tɛ se ka k'u ma faso jugu ye awɔ k'a fɔ k'u tɛ faso fɛ o de kama u taara tunga na wa? nkalon don nkalon don dɛ nkalon don nin bɛɛ ye garisɛgɛɲini baara de ye tunkaranke ninnu bɛ mun nadon jamana in kɔnɔ san jɔn de b'a dan dɔn kɔnɔ kɛ o bɛɛ bɛ sɛbɛn in kɔnɔ Eh. wa k'an tɛ min kalama ninnu kɔni bɛ min nadon kalo kana se san ma mali kɔnɔ C'est des maa si milliards. t'o dan dɔn ɔ n'a fɔra ko maa tan ɲɔgɔnna ka ta olu cɛ la o ka kɛ olu ka kumalasela ye wasabulon kɔnɔ la ko o gɛlɛya bɛ min gɛlɛya t'a la o gɛlɛya bɛ min gɛlɛya foyi t'a la min kɔni ye Mohamed Sherifu Ayidara ye Anhan. a ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛn Awɔ. min kɔni ye Maliki Jaw ye An. a ka jɛ ni gouvernement kura in kɔni Anhan. n'u fɛɛrɛ kɔni tigɛ kawu jim na u ka fɛɛrɛ tigɛ a la a banna ko ɲɔnɛ n'u y'a to to kuma la tan Awɔ. sow ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔnw ni ɲɔgɔn cɛ forontoli la ɛɛ nin kɔni n'an m'an kɔlɔsi Anhan. nin na jamanadenw bɛɛ lajɛlen kelen n'a kɔ don ɲɔgɔn ma a banna sabula min kɔni ye diinɛmaw ye an bɛ don min na ko bi kawu jim sababuya la a caman kɔ don bɛ ɲɔgɔn ma awɔ o tɛmɛnlen kɔ ɛɛ cɛn don o de bɛ sɛbɛn kɔnɔ yan ee n ko wulibali don a wuli mɔnsɔn b'a la min bɛ sɛbɛn kɔnɔ n b'o de fɔ a tɛ wuli sa e kuma in faamu kosɛbɛ A tɛ wuli o tɛmɛnlen kɔfɛ min ye politikimaw ye o fana o kelen don a bɛ olu fana kɔ don bɛ ɲɔgɔn ma mali funankɛninkulu caman de bɛ yen an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ kɔ don bɛ ɲɔgɔn ma fo kana na se M5 RFP yɛrɛ ma ko M5 cili sababu ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ jubaju bɔra nin kawu jim kelen ye o tuma an bɛ don min na ko bi n'a b'a ka kow kɛ a k'a ka kow kɛ a min kɔni tunkarankew ye e na ka kala segu la a k'u to ɲɔn n'a se ma kuma o kuma a sigin tɛ ni min ye o bɛ sɔn ka bɔ a la lagosi kunda sabula ko kɔsa in na k'a yɛrɛ ko ko wulikajɔ dɔw kɔni dɔ b'a bolo nin waati laban ninnu na min na kɛ sababu ye min kɔni ye jamana caman a n'olu don ɲɔgɔn ka taa min a bɛ taa b'u la de faso hakilina b'a la ka transition dɛmɛ a bɛ t'o de ɲɛfɔ mɛ tuma bilen an ko tunkaranke kɔrɔ don tilala la wa n'i ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na la sirɛn misiri sɛnpara ale ka bi bɔ don i bonya b'a la i tilala kawu jim na ne b'a ta ayiwa mumu fasiri ma a ta sɔde bamako ne ba ale ta min ye isu kɔnate hali bi u kumalen bɛ nin cɛ in ka kɔrɔfɔ kan min ye isa kaw jim aa ko a kɔni siga foyi t'a la a kɛra maa ni mango kɔni ye koyi parce que b'a ko i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye isa kaw jim ye kuma purukotolen mun bɔra a da kɔnɔ mun ye jabaranin teleso dɔ la Isa Kawu Jimu ɔnhɔn k'a yira k'a fɔ ko Malidenw unhun ko Maliden minnu bɛ jamana kɔkan na unhun ko maa 10 ko o man ka ta ka kalifa olu ma aa wasabulon o kɔnɔna la ɔnhɔn a kuma in kɛra sababu ye ɔnhɔn mun ye président du conseil supérieur de la diaspora Mohamed Chérif Mohamed Haidara Chérif Haidara ɔnhɔn aa Chérif kɛ a dimina dɛ a fulakɛ Chérif kɛ a dimina fo k'a fɔ ko a ayi dimina n'i kɔni sera tunkarankew ma hɔn e ni Chérif a tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de kɔnɔna la serifikɛ y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mun ye isa kaw jimi ye a kan ka gɛn de ye wa olu bɛ ka o wulikajɔ ni k'o bila sen kan kaw jimi a bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ CNT a kɔnɔna la ko sabu kɛ a donna CNT la ni semasi de tɔgɔ ye wa an bɛ don min na komi bi semasi maaw y'a gɛn ni ka a sɛbɛkɔrɔ gɛn parce que b'a ko mun ye nin waati na mohamed sherif haidara sirifikɛ a dimina dɛ sirifikɛ y'a yira k'a fɔ mun ye m5 nimoro disi kɔrɔ o tɛ kaw jimu t'ale wa ko kaw jimu maa don n'a donna yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɛ ale yɛrɛ de ka ye wa maa mun don a faamuyali o ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn kaw jimu ko a k'i miiri ale yɛrɛ kawujimu a fɔlɔlama o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ kawujimu a yera diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na kawujimu tɔgɔ tiɲɛ o tɔgɔ tiɲɛ bɛ imamu mamudu diko kan bi cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko kawujimu ko ale de nɔ don ne ko bete mun bɛ tɔgɔ diya mɔgɔ ye fo ka se nin kunnama ninnu na de tɔgɔ tɛ koyi e hakili a bɛ tɔgɔ de kuwa ayi tɔgɔ man di maa ye mali bɛɛ k'a bɔ n ko e ala bete ne ma nin cɛ in dɔn bi sa n ko n bɛ nin dɔn a mɛnna de a bɛ wari de kɔ a fɔ a kuma banna wari a bɛ transition kɔ wari de kɔ a t'a kala a bɛ- a- a- a- a k'a to yen a ka taa parce que i b'a ko ko mun ye kaw jimu ye ko kabiri mun ye janvier kalo tile mugan ani kelen aa siga foyi t'a la mun ye semasi maaw olu kɔni y'a wulukan in kokoyi k'a yira k'a fɔ ko mun ye semasi o coordinateur général o tɛ bilen Awɔ. ko kaw jimu a ko siga foyi t'a la n'a ma ɲɛ k'i bɛ jɛkulu o kɔni kɔnɔna la jɛkulu fanba n'o ye majorité ye o y'i gɛn ko i bɛ tila ka taa fɔ ko e tɛ taa k'o kumana kaw jimu maa nasuma jumɛn o don ko wa kaw jimu a donna mun ye CNT la semasi de tɔgɔ la ko mun ye semasi maaw u kan ka laɲini kɛ ni ka kaw jimu ni ka a sɛbɛkɔrɔ gɛn mun ye serifikɛ a serifikɛ a dimina dɛ serifikɛ kɔrɔfɔ in bɔlen mun ye isa kaw jimu da kɔnɔ a ma bɛn cogoya si la min ye serifikɛ a ma Serifikɛ ko a bɛ imamu mahamudu diko ko a ye tɔgɔtiɲɛ caman ta ni ko o sɛgɛrɛ hali nin waati laban in na ko mun ye gɛlɛya dɔ kɔni a y'o don ko mun ye imamu ani usumani madani serifu hayidara ni ɲɔgɔn cɛ la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ n'i hakili b'a la jɛkulu min labɛnnen don a fɛ a y'o jɛkulu sɛnsɛn ni ka taa mun ye serifu Usumani Madani Hayidara i y'a ban ni ka to o fɛ yen k'o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin Imam Mahamudu Diko ma o kawujimi kelen o kawujimi kelen ale de taara fara mun ye M5RP maaw kan wa o kawujimi kelen de tilala k'a bɔ k'a fɔ ko M5 sara bi ko a sara sini o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Mort de sa belle mun ye mort. a kuma da dɛ Aha. a y'a jira k'a fɔ kawujimi ka kɔrɔfɔ ninnu Mm. olu tɛ se ka yafa a ma cogoya si la Aha. wa an bɛ don min na komi bi Aha. kawujimi a kɛlen bɛ ka taa jɛkuluw de sigi sen kan Mm. k'a jira k'a fɔ ko o jɛkulu k'olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ka transition dɛmɛ Mhm. ko kawujimi a bɛ ɲininka Mm. jɔn de tɛ fɛ ka transition dɛmɛ jamana in kɔnɔna la Ah. ko o ɲininkali ko a ka sigi kawujimi kunna ko in kɔni bɛ yen fasigiba ko Aha. mohamed sherif haidara Aha. ha a dimina dɛ a y'a jira k'a fɔ mun ye jamana in kɔnɔna la maa ka dɔgɔ mun ye kawujimi a ma maa min neni n'e hakili b'a la mun ye madame si kajatu so a y'o sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen modibo sidibe a y'o sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sogɛli kokala mayiga muntaga tali ka taa yɔrɔ jan mali yɛrɛ acteur démocratique ba ninnu a y'a bɛɛ bɔrɔntɔ a b'a fɔ olu de ma ko krokodili awɔ bamajugu kɔrɔbaw fura mun tulo b'a mankan na ko krokodili
wa mot de passe kuran dɔ b'a bolo sa e b'a dɔn a ye min fɔ ayi an kana ɲɔgɔn musalaka a na kɛ fulakɛ dɔn ko banna koyi e hakili t'a la denmisɛnninya la histoire la a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ma ko apogée o sɔrɔ i b'i ka sanga la awɔ ɔ déclin i ta den tiɲɛna tuma min na o de ye déclin ye a banna a n'a kɛ isa kawujimi a b'a ka déclin de la sisan e b'a dɔn a ye min fɔ n'i ye kuma fɔ min b'a ɲɛgan a b'a fɔ ayi k'ale t'i taama o fɛ sa k'ale bɛ nɔnɔ de min a banna k'ale bɛ nɔnɔ de min c'est à dire a ka to yen a to yen nin tɛrɛmunin in de b'a da sisan ko ne bɛ nɔnɔ de min an ka taa fasigiba ko mun ye serifikɛ ye a kɔni gundo o gundo bɛ yen e ko serifikɛ a m'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ wa serifikɛ y'a jira k'a fɔ wagati mun na kɛlɛ bɛ wuli ka ɲɛsin mun ye alhaji ibrahim bokar keyita ma olu diaspora maaw olu u ka siège caman de bɛ yen parikaw new yorkikaw abijan barazavilikaw gabɔnkaw o n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni y'u ni di wa u ka nafolo u y'a di ka na ko fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ cogo min na ko mun ye u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Fasigiba ko an bɛ don min na komi bi mun ye Mohamed Cherif Hayidara a ko k'u ka mun ye Isa Kawujumu ɲininka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan n'u ye wari fara ɲɔgɔn kan waati min na u tun bɛ M5 ko kɛlɛ la ka a wari bila ka na ko a wari ko k'a kɛra cogo di. Ɛɛ est ce que nin yɔrɔ est ce que e y'a faamu f'an ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye. M5 ka mankan waati i bɛ k'a ka taa i bɛ k'a ka taa ɔhɔ wari de nana tunkarankew tun tɛ wari ci yan awɔ an ka bafulu ta ni na an ka Awɔ. sɛyi ta ni na An ka jisɔngɔ. nin de ye jisɔngɔ wari ye Awɔ, awɔ. mɔbili mun kan ka na Ɔhɔ. nin n'a don la awɔ ɔhɔ o musaka mun jira dɛ o de ko don dɛmɛ tɛ wa awɔ ɔ n'a n'a ni maa tan ka ca olu ma an bɛ don min na ko bi wasabulon kɔnɔna la A k'u ka wari o tuma u ye dɛmɛ min kɛ a k'o laseg'u ma ye a banna o mankan fɛnɛ bɛ yen awɔ ɛ a k'u ka wari lasegi diyagoya don o ahan a k'u ka wari lasegi wa wari in fɛnɛ Mm. a taayɔrɔ bɛ ɲɛfɔ de Ɔ kuma bɛ yen de o. Wari in utilisera cogo min na. A a taayɔrɔ de bɛna ɲɛfɔ.
A bɛ ɲɛfɔ de. A lasegili kɔni o kuma t'a la bilen. A bɛ ɲɛfɔ de. O kuma t'a la bilen.
Mun ye Mohamed Serifu Ayidara. A k'u bɛna vérificateur général. Ko. k'u bɛna vérificateur général k'u bɛna wele bila o ma o ka Kawujim sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ mun ye wari olu ka nafolo in a taalen don yɔrɔ min na ko Kawujim ko a ka a ɲɛfɔ joona fasikibaa ko ko mun ye mun ye serifukɛ a siga foyi t'a la Serifukɛ a dimina dɛ a y'a jira k'a fɔ mun ye wɔlɔfɔw fɛ yen n'i y'a jateminɛ wɔlɔfɔ minnu bɛ jamana u ka jamana kɔ kan wɔlɔfɔ minnu taalen don tunga la a ko siga foyi t'a la o tɛ tɛmɛ miliyɔn saba kan nka olu ka mun ye wasabulon kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa tan ni duuru o de b'o o kɔnɔna la olu de b'o olu bɛɛ lajɛlen kunmabɔ.
le nombre du quota importe peu. Eh, la. a cayara a ma caya a mankan bɛ yen de wa. Mado décision ka ta dɔrɔn minnu nafa bɛ se jamana ma a ma ban wa Kawujim ko Mado ni wulikajɔ ma kɛ c'est un danger public awɔ o tuma a kɛra calamité ye
ko Kawujim a bɛ ka wulikajɔ de kɛ mun ye olu tunkaradenw malidenw minnu bɛ jamana kɔ kan ni ko olu fara fara o sabu kɛ Kawujim a ka baara de y'o ye a bɛ maaw kɔni fara fara waati bɛɛ lajɛlen semasi mm. a y'olu maaw ko fara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen M5 mm. ah. a y'o olu fana ko eh, o fara wa mun ye politikimaaw ye ah. Kawujim ah. a ye nin bɛɛ lajɛlen fara eh, eh, a kɛra baara ye au conseil mm. Kawujim a ye farali kɛ yen donc maintenant a ɲɛsinnen don diaspora ma ko a bɛna olu fana fara ka sɔrɔ ka fɛrɛ ka fɛrɛ yɛrɛ awɔ a b'a kɛ ten o gata tɛ jɔ an da la yan nka
Mohamed Sherif Haidara a k'olu tɛn'u sigi k'a lajɛ dɛ wa mun ye wulikajɔ bilalen don sen kan u bolo u bɛ ka sɛbɛnw don ko kawujimi ko a ka gɛn de ka bɔ CNT kɔnɔna la diyagoya ko a ka gɛn ayiwa fasiri don a samana ka bɔ mun ye a bɛ kɛ nin sɔrɔ de bamakɔ kɔnɔna la e ka jamana fan bɛɛ kalaya ka don mɔgɔ bi yan Non ne kɔni y'a kɛ buzzman de ye mɔgɔ dɔw bɛ buzz yɛrɛ de ka d'olu ye ça fait dɔgɔkun dɔgɔkun kalo o kalo san o san olu tɔgɔ de ka to maaw da ne kɔni y'a k'o maa de ye Ayiwa.
ɲɔnɛ wariko t'a la jɔyɔrɔko t'a la elɛ n'i t'i sigi sigi yɔrɔ la sa i ka maaw to yen wa Simala Jawara, an? Faransi a bɛ fo. bɛɛ tɛ hali n'i ye etazi jɔ e tɛ se k'i dalen don salon kɔnɔ n'o kɔni bɛ i dalen don gabugu kɔnɔ a tɛ se ka kɛ o hali n'i ye etazi jɔ ka ban mun i bɛ pati dɔ de ta i bɛ t'i gulo ye de wa hali n'i ye pati dɔ ta i yɛrɛ bɛ da o yɔrɔ min na o yɔrɔ fitinin très restreint a banna nka ale ko k'ale ka y'a bɛɛ de a bɛɛ n m'a ɲɔgɔn ye n m'a ɲɔgɔnna ye walayi e ka y'a bɛɛ la ala ka ɲɛ ka d'a ma a bɛɛ bɛ fɔ i kɔ B'a sɔrɔ bɛte min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye le soir de bamakɔ bamakɔ wuladafɛla awɔ laya jara nin y'a ka sɛbɛnden ye laya jara a ko jeu trouble et provocation à kidal ko nin ko in ɲagaminen don kidali dɛ a ɲagaminen don a ɲɛdɔn man di profanation hɔn o de y'a kɛlɛkɛma yɔrɔ ye profanation du drapeau malien la hawla hali bi nin ko in man ɲi dɛ n tɛ ɲuman ye kɔni yala fɔli da la a man ɲi B'a sɔrɔ bɛte min kɔni anw ka jamana jɔnjɔn ye awɔ n'o ye drapeau malien ye vert jaune rouge o de don awɔ b'a sɔrɔ bɛte ka sanga ni sema maaw ye kɔsa in na u kɔni u ka laadalajɛrɛ dɔ kɔni sigi sen kan session ordinaire kosɛbɛ don jumɛn de don a ɲɛfɔ min ye zanwuyekalo tile mugan ni duuru ye awɔ mugan ni wɔɔrɔ wolonwula mugan ni wolonwula fo ka se mugan ni segin ma nin baara bolodali bɛɛ bolodara yɔrɔ min na o de ye kidali mara ye Samba a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna la o y'u ka comité directeur ye samba a ko ko in kɔni bɛ taa foli kuma o kuma awɔ n'i ye ko in da ka lajɛ a n'a kɛ min kɔni ye sema maaw ye awɔ u bɛ min b'u da la ani min b'u ŋaniya la kelen tɛ lɛni nin fila bɛɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn kɔ kelen tɛ e kuma in faamu awɔ sabula mun de bɛ se k'a faamu Aa waati min na min ye accord de paix ye n'o ye bɛnkansɛbɛn ye an ni banbagancikɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni b'o wulikajɔ sabatiko ɲuman na min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni anw ka jamana ye lɛni an bɛ se k'an sɛmɛ basigi yɛrɛ la cogo min a banna nka o n'a ta bɛɛ kuma o kuma n'an kɔni ye basigi ŋaniyaw kɔni daminɛ awɔ ninnu bɛ ŋaniyaw ta ni min bɛ k'i sababuya la k'u fana mankan nege t'u la bilen nka taali ɲɛfɛ dɔɔni dɔrɔn u bɛ waleyaw ta o y'a sɔrɔ bɛte min ka bon hakili yɛrɛ so ma sabula nin bɛɛ bɛ kɛlɛ ni farafarali hakilinaw de kɔ awɔ parce que samba a ko o de la nin kɔni ɲɔgɔnye in n'o ye session ordinaire ye awɔ du 25 au 28 o bɛ foli kuma o kuma funankɛninw dɔw kɔni yera minnu kɔni ɲɛ bɛ ka mali yɛrɛ jɔnjɔn da dugu la lɛni u sen tabara d'a ma kan fo k'u taama aller retour Alahu akibaru ka tila k'o fili bɔlɔlɔ kan tuguni wa tuguni parce que samba a ko nin ko min filɛ nin nin tɛ faamu ayi sabula tɛ faamu kabi lawale fo an bɛ don min ko bi gouvernement de ka dɔgɔ min kɔni ye maa murutilenkɔrɔ ninnu ye u m'u yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna la kosɛbɛ o ka dɔgɔ o de ye dɔgɔ dɛ awɔ nka o n'a ta bɛɛ kuma o kuma ni wulikajɔw kɔni bolodara min bɛ bɛn ni kelenya ani faraɲɔgɔnkan sabati mali denw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ kayi fo kidali u bɛ walew kɛ min tɛ faamu E bɔ farisanba a ko a ka se ka nin waati laban ninnu na fɛn fɛn kɔni ye sema maaw ye awɔ u kɔni hakilina kelen min b'u la sa u k'o fɔ ɲɔnɛ darapo taama darapo kan a ban o dama tɛ min kɔni ye kɔsanna in na awɔ u ye zone de sécurité de défense ko kuma min fɔ guruma guruma kɔnɔ o fana ka jugu na ni nin bɛɛ ye awɔ farisanba a ko o kuma an bɛ don min na ko bi bi nin darapo taama ko in kɔni funakɛninw bolo awɔ a bi ma ɲɛ a sini ma ɲɛ kosɛbɛ wa a mankan dugulen don mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen a banna tiɲɛ yɛrɛ la a ti ɲɛ waati selen don sa min kɔni ye sema maaw ye n'u bɛ mali ko in na u ka to a la ni an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn ma si ɲɔgɔn ma ye a banna kɔrɔ ni dɔgɔ fa ni ba nka n'u t'a la u k'o fɔ sa n'an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo cogo an b'u bunte de a banna u bɛ bunte de o de fɔ man di u sɛbɛkɔrɔ bunte ɛ su fɛ an ye kelen tile fɛ an tɛ kelen mun de bɛ yen o mana o la koyi sufɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ mun ye sema maa kelen ninnu ɛ a ma fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ m'a mɛn wa bete sema maa kelen ninnu i b'a kɛ to sema maa kelen ninnu i bɛ n'a ye k'a fɔ maa bɛ sema la min ye tileganfila fɛ sema maaw don mɛ sufɛ i bɛ t'a sɔrɔ min ye jadisiw don ah bon tu vois tu t'imagines o bɛ sema la yen ɔhɔn, barikani b'a kalama mhm, g5 sahel b'a kalama mhm, algérie b'a kalama mhm, u bɛɛ b'a dɔn mhm. nka a bilamɛ tɛ yan n'i y'a mɛn sema Ah.
sema Ah. e ala momo maa de bɛ maaw ɲɛ don ɲɔgɔn na ɔhɔn, aramu maaw de bɛ maaw ɲɛ don ɲɔgɔn na ji ani tasuma ɛɛ sababu dɔ de b'u ɲɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ bete awɔ o bɛɛ ka bɔ a la ka sanga ni mali gouvernement yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya ye awɔ e tɛ min ngalama ta in ɲinɛlen bɛ sɔrɔ n k'i ɲininka min ye duwakunjan tɛmɛlen ye minisiri joli joli d'u da ɲɔgɔn kɔ ka taa kidali kelen in na minisiri wɔɔrɔ wɔɔrɔ awɔ yɔrɔ jɔko kuma ma fɔ wa a fɔra stade tɛna réhabiliter wa awɔ

laya jara badabada foliw bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye super patriote ye baba adama ture anw bɛ cɛkɔrɔba in an b'a fo nin kɛnɛ in kan yan n y'o de f'i ɲɛna kunun Awɔ. mun ye baba adama ture a kɔni tun bɛ nura fm soba in kɔnɔ ni ka fara mun ye baba Hamɛ- hermes Traw- eh, tarawele kan ninnu bɛɛ lajɛlen ka kunun Awɔ. a kunun a ma Jate an balaba majima kunkolo ma majima di an ma s'o ma fɔlɔ wa sini o sini de yan
majima sa di momo badabada foli maa maa de dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma san in na sanu an b'u bɛɛ lajɛlen fo dɛmɛ kɛra an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wallahi foli bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n ne tɛnɛnmuso ajaratu tarawele n b'a fo faransi kosɛbɛ ko a tarawele o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ali siko fo ka taa se mun ye dmk magiraga ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo maa caman ye dɛmɛ kɛ dɛ maa caman de ye dɛmɛ kɛ amadu jalo fulakɛ lada lada ka bɔ ameriki sigi la ko ani ce bonya la ko a yira Momo ne ne kɔni e ko dɔgɔnin sirifumuso a bɛ k'a bolo kɔrɔta ko waati kɔni ko o sera waati sera yan an ka bɔ mun ye nin ye kunnafoni ye an bɛna min da bɛɛ lajɛlen tulo kan mun ye aba jara alaji surumani jara dɔgɔkɛ o tɛ wa ni dɔw k'a ma ko gestion aba jara i n'a fɔ balimaw y'a laɲini a fɛ cogo min na a tun bɛ deli ka fura dɔ kɔni k'o bɔ nka a tun ye furabɔ in a y'a jɔ o sabu kɛ mun ye a furabɔba kɔni o cayara nka mun ye deliliw kama mun ye aba jara gestion Mm. a kɔni y'a ɲini ko a bɛna fura in dɔɔni bɔ Mm. fura in tɛ dɔwɛrɛ ye Ayi. mun ye impuissance sexuelle e ala mun ye kulusijala lagosi A da sera a ma o koyi. bana o bana de b'i la Ah. k'i y'a dɔn ko kulusijala lagosi de bɛ e la Mm. ɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ Mm. i ni aba jara gestion Mm. a ka ɲɔgɔn ye dɛ Barabara. Fura in a b'a bolo. Kojugu. Wa mun ye dirasi ba saba. Mm. o de don. 15 mille. 15 mille. Anhan. n'i bɛ fɛ ka a lasɔrɔ. 73. 59. 58. 70. 76. 46. 98. 47. Barabara. o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. n bɛ wele wele bila bɛɛ lajɛlen ma. Kosɛbɛ. mun ye anw bɛnkɛ ye. Jɔn de ye. y'a dino. islamic dino la. ɛɛ kunasini. an ka so tununa dɛ.
Ɛɛ so kelen kelen yan ɔ version rouge b'a ku la ni maa min kɛra a ye fɛn ye i ka fɛɛrɛ kɛ ka arajo nuru fm i k'an wele so kutuuru kelen kelen u ka sabali u ka segin ni sotigi ka so ye ni maa min kɛra a ye fɛn ye i ka ɲa ma i k'an wele o bɛ ɲɛ arajo nuru fm na ne yɛrɛ bɛ taa a nɔfɛ n bɛnkɛ ta don sɔɔni an ka bɔ mun ko adama ture an b'a fɔ faransi nin waati in na a b'an fɛ yan mali la mun ye amadu jalo lada mun ye madame jalo ayisa sumunu a fɔ adama ye ko ma fɛn ma fɛn mɛn i ma mun ye ɛɛ ɛ dɔw ma kɛ ci dan t'a lase ye i ka sama sera ne ma o ma sɛ ne y'a bloqué bi m'i bila o la i mɛnna n kan dɛ min ye banamba jelikɛ ye kodamaran daw an bɛ foli d'a ma Kosɛbɛ. musa sisoko banamba jelikɛ a Awɔ. fana tulo b'an na sanga n'a ka waati la Awɔ. an b'a fo ka jali bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la kosɛbɛ basi tɛ mo mun ye kaw wage ameriki an b'a fo badabada foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ n'a ye kaw wage fo mun ye ibrahim ture ale bɛ arabie saoudite badabada foli o bɛ taa ni ka a fana sɛgɛrɛ mun ye amadu bagayogo indonésie madame bagayogo fatumata indonésie alasan fofana faransi kara kɔnɛ londres dominiki jakite faransi madame jakite jɛnɛbu kante faransi kali jakite ale bɛ faransi o tɛmɛnen kɔfɛ ko musa ture faransi n'an k'a ma ko zinedine zidane maraka zizu y'ale ye makan sidibe itali ibrahim tarawele malta adama magasa plomberie dépannage en france directement awɔ directement yɛrɛ a baara nɔ ka ɲi a nɔ ka ɲi i wulila dɔrɔn i sera i sera a bɛ se baara la a y'a daminɛ dɔrɔn a banna b'a ɲɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye sori jalo badabada foli o bɛ taa ni ka sori jalo ni ka ale sɛgɛrɛ nin waati in na mun ye ajaratu kɔnɛ an yɛrɛ tɛnɛmuso faransi yusuf tarawele amerike mun ye madame tarawele mariam daɲogo brooklyn salamata kulubali allemagne ale jiginna faransi mamadu jawara ni paris ko mamadu bete i ka furako ye maaw bɛ ɲininka la dɛ k'i ka nimoro di furako in na quoi e ma fura dɔ mankutu sisan wa solo dɔgɔkɛ ka fura in kɛ aa ba ka sɔn ka fura yan k'i ka nimoro de di k'i ka nimoro di a bɛ lasɔrɔ min na ɔhɔn jɔ bɛna an bɛ tila k'a di mun ye burama magasa an b'a fo alasan tarawele ale faransi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ badabada foli a bɛ taa ni ka amɛd samasa faransi amadu kulubali faransi adama kamara itali Ɔhɔn. mun ye mamadu kane amerike bala jakite new york kɛ ibrahim sherif aidara convergence dakar Kosɛbɛ. badabada foli o bɛ taa ni ka nin bɛɛ lajɛlen fo u sɛgɛrɛ O bɛ kɛ. an da sera maa minnu tɔgɔ ma Ɔhɔn. an da ma se maa minnu tɔgɔ ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Kosɛbɛ. momo Ne. komi lamɛnnaw y'a laɲini an b'a diko kelen kɛ u ma kɛ Ɔhɔn. mun ye aba ka nimoro 73 59 Ɔhɔn. 58 Ɔhɔn. 70 o don a banna Ba dɔ bete min ye nɛgɛjuru ko ye an b'a di lamɛnjɛkulu ma an jigintɔ k'an wele k'an kunnafoni tari k'an bilasira kibaruya in kan o don ye 76 33 43 03 76 33 43 03 kosɛbɛ a ka ca ala fɛ n'i kɔni y'o nimoro ninnu wele i n'an fɔ man di ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ bete waati sera Momo waati sera an tɛ se ka bɔ abada fo an ni jamajɛkulu minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'u u maana bɔ o ka kan o de kɔnɔna la sa mun ye ɲɛmaso o kun kalifalen bɛ mun ye Mamadu Adama Mayiga fɛ gafojɛman cɛ o kun kalifalen don ale ma mun ye Mayi Mayimuna o weleden o don kumaso kun kalifalen don ale ma kojugu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Bala Sanogo ale kun bɛ yan mun ye Alasani Konate ale fana kun bɛ yan Mohamɛdi Kulubali n'an bɛɛ k'a ma ko fa belebele a kun bɛ yan awɔ. mun ye sumayila danbele lakana o kun kalifalen don ale bolo nɛgɛ karafe o kun bɛ mun ye dɔgɔnɔ sirifumuso bolo aminata kansaye kuma bara bubakari tarawele bɛɛ k'o ma ko bete ani momo sangare bɛɛ k'i ma ko maliba momo momo n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ kɔmi waati kɔni kurunna sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye ni kunnafoni kelen kelen a banna a k'an bɛn sini
muso denmisɛnnin maakɔrɔba ne tɔgɔ ye gawusu kalilu bɛrite lalabi kalakisɛ ne ka arajo waati bɔ e fana ka i ta bɔ a la e k'a to a la ne k'a to a la an k'a to a la parce que fantanw kumada de don fantanw kɔ kunnafoni lamɛnyɔrɔ de don tɛ nura fm lamɛn parce que ne kɔni bɛ nura fm lamɛn lala ni habi denkɛ